eze wụ obodo izizi oyibo kwudoro wee lụnye anyị ụlọ akwụkwọ ma lụnyekwazi anyị ụlọ ụka ọsọmala igili bụ obodo izizi oyibo kwudoro n'ọgbahụ anyị niile a. nwa ji akafe ọzọ echie n'ọzọ bụ high chief chukwuma olisa na akpanam ọsọmala igili obodo eze echizue n'ọzọ niile a na-echi na ọsọmala igili ọsọmala igili wụ igala ji ụgbọ wee si n'ebe e bi wee hulu wee wudata n'ebe a nọ n'anambra state otu ọ kwa ka wa si wee were omenanị wa wee gbadata omenanị ọsọmala na-egosipụta site n'emume a na-eme etinyezelu n'echichi a na-echi oke mmadụ oke nwa anyị bụ high chief chukwuma olisa mmadụ ọma na-efula obodo ofu nwa nwere igbo bụ ugoyi dị ebube aweleghị na atụ n'anya nwa eji eme ọnụ nwa eji eme ngala eme n'ife karịrị ọgbọ ya a na-ekwu na ọchị na igbu otinye aka n'ichi agana wee mezie nke a na-emebeghị mbụ wụ ịmacha ọzọ agana ya wụ ọzọ ego ọ kpọrọ ọha oku ka onye ọwụna bịa lie laa gbaa egwu ma soro anwụ anwụlị na ụdị a na-afụbọghọ mbụ ịmacha ọzọ nwanne anyị nwoke bụ high chief chukwuma olisa na-aganye n'anya na ntọala ndị gboo dewere anyị ọzọ agana bụ eze ọzọ agana bụ ego ọzọ agana bụ ọzọ kachasị ọzọ niile a na-eme n'ọsọmala igili emefela ya ọwụrụzi ichi eze ya bụ atamanya ya bụ ọka akwụgwọ obodo site n'ime omenanị so ya bụ ibute ife niile bụ ife ahịa si na ya bụ na onye wa akwadogo ichi ọzọ agana site n'izijelu ndị ọzọ niile ozi ewee kanyezie mbọsị a ya-eji wee mee omenanị ya bụ ife ndị so ichi ọzọ mbọsị akara aka luo ka aha wee wụrụ ndị chiri ọzọ n'obodo ọsọmala igili onye ọbụla ya azọpụta ewee bịa wee mee ya dịka omenanị anyị si dị dịka ndị gboo si dewele anyị ya wụ ntọala anyị ji wee bili ichi ọzọ bụ ịkwalite ịfụnanya ịkwalite udo ịkwalite ọganihu bụ nwanne malụ nwanne ife ọma na-abata n'obodo onye ọbụla na-enwepụ ọga anwụlị ichi ọzọ na-egosi onye tozugolu mmadụ onye tozugolu ife eji nwoke were eme ichi ọzọ bụ igosipụta na i zugo ife obodo ji mmadụ eme i ya-eso na-atụta alo ma so na-enye aka n'obodo fụ na obodo na-aga n'ihu akpọ oku ị za o nwe ka o si dị i ya-esonye na ndị ya-abịanụ bịa fụ na obodo na-edokwuela ya edokwue ichi ọzọ bụ na ị bago ulu n'obodo anyị ma na obodo ada atọgbọrọ nnọọ ka a na-amụ nwa ka mmadụ na-ekpe ekpere ka nwa ya baa n'ife otu ọ ka ọ dị n'ife gbasara ichi ọzọ ichi ọzọ na ọsọmala igili obodo eze ka e mekwarụzi ife so omenanị abịaba kpunye okpu ife sochiri anya bụ ịgba egwu aligede site na okenye ọzọ wee luo na high chief chukwuma olisa ọzọ chinyelugo nke izizi na akpanam dị n'ọsọmala igili obodo eze nke bụ eziokwu bụ na ichi ọzọ bụkwa na ife ego ife onye mepụrụ ya na ife onye lụrụ ogo ya high chief chukwuma olisa ọzọ chinyelugo nke izizi na ọsọmala igili awụrụ na onye chizuru echizu n'obodo ọsọmala igili olili na ọnwụnwụ karịrị ọnwụ karịrị ebe niile ndị Enyi julu agbala egwu aligede akpọrọ ndị mmadụ ọgbahụ tv jelulu anyị ji anya anyị fụ nke anyị fụlụ ka anyị na-akọ ife a n'ezie omenani anyị ama anazi ana ọzọ maka na anyị wee onye isi pụlụ ife na mma kpọnatazikwa n'ụgbọ ọgbahụ ekene m unu afa m ka bụkwa chinelo nwe isagba mmili malụ ugo ka a na-etu m were anya anyị gbala onwe krismas